moni moni mwa ambuye wathu yesu khristu ndikulandireni ku utumiki wa kanthawi kochepa chabe mawu athu akuchokera m'buku la mateyu mateyu chapter 7 verse 22 mpaka 23 mateyu chapter 7 verse 22 mpaka 23 akuti ambiri adzati kwa ine tsiku lomwelo ambuye

kusayeruzika. Ndithu pa Mateyu chapter 7 verse 22 mpaka 23 Yesu Khristu akukamba kapena kuti akufotokoza za chochitika china chimene chidzachitike tsiku limene Yesu Khristu adzabwere. Ndiye Yesu Khristu akufotokoza momveka bwino kuti tsiku limene Yesu Khristu adzafike adzafika ndi kuyamba kutenga anthu olungama, kuyamba kutenga anthu olungama, kuyamba kutenga anthu olungama. Ndipo zidzafikadi powonekera kuti a, zikuonetsa kuti Yesu Khristu wamaliza kutenga anthu olungama. Ndiye akadzamaliza kutenga anthu olungama, padzakhala anthu ena amene zidzadziwikiretu kuti atsala, ngakhale iwo eni adzadziwanso kuti ifeyo tatsala, sizinatani, sizinayende. Ndiye anthu amenewa Yesu Khristu ndi amene akuwafotokoza Mateyu chapter 7 verse 22 mpaka 23 kunena kuti Ambiri ambiri adzamfunsa Yesu Khristu kuti zikutheka bwanji Ambuye ife kutsala, zikutheka bwanji Ambuye ife osatengedwa nawo, chifukwa ifeyo timayembekezera kuti titengedwa nawo, timayembekezera kuti tipita nawo pamene inu mukutani, pamene inu mukubwera. Ndithu kufunsa kumene akufunsa anthu amenewa sikuti akungofunsa kufuna kumuyesa yesu khristu ndithu akufunsa pa chikumbumtima chenicheni chochokera pansi pa mtima kunena kuti mmene ankakhala mu dziko lapansi mmene ankapanga zina zonse mmene ankapemphera mmene ankapembedza mmene ankachita china chonse anali otsimikizika mtima kuti ifeyo ndi mulungu zathu zili bwino ifeyo ndi mulungu zathu zikuyenda ndipo yesu khristu akabwera tipita nawo komano akudabwa kuti yesu khristu wabwera sakuwatenga sakupita nawo Yesu Khristu wabwera, akuwasiya, akuwasiya mgulu limodzi la anthu ochimwa, akuwasiya mgulu la akuba, akuwasiya mgulu la mbava, akuwasiya mgulu la zifwamba, akuwasiya mgulu la chigololo, akuwasiya mgulu la oledzera. Nde akudabwa kuti Ambuye, zikutheka bwanji ngati panali Akhristu ndi anthu oyembekezera kuti tikalowa nawo mu ufumu wanu tinali ife? ndiye mumve chimene anthu amenewa akufotokoza umboni wawo wa chiyero chawo umboni wawo wa kukhulupirika kwawo umboni wawo osonyeza kuti iwowo anali anthu oyera anali anthu olungama umboni wawo osonyeza kuti iwowo anali pa ubale wabwino ndi mulungu wakumwamba umboni wawo osonyeza kuti iwowo ndi mulungu ndi khethekhethe iwowo ndi mulungu ndi pondapa mpondepo iwowo ndi mulungu ndi munthu ndi mnzake ndithu ndiye umboni umene akuperekera anthu amenewa akunena kuti Mulungu, tangoganizani. Yesu Khristu, tangoganizani. Tachita zozizwa mu dzina lanu, tachita zodabwitsa mu dzina lanu. Zikutheka bwanji lero kutisiya? Tachotsa ziwanda mu dzina lanu, tapanga zodabwitsa mu dzina lanu. Abale anga, mu kanthawi kochepaka ndimafuna muganizire funso ili lonena kuti mumayezera chani zinthu zauzimu mumayezera chani zinthu za uzimu mumayezera chani moyo wanu wauzimu mmayezera chani moyo wa mtumiki mmayezera chani moyo wa profeti mmayezera chani moyo wa mlaliki mmayezera chani moyo wa mphunzitsi chifukwatu anthu awa akufotokoza chimene iwowo pa dziko lapansi pano ankayezera ndicho zozizwa ndi zodabwitsa kuchokera mu zozizwa ndi zodabwitsa zimene zinkachitika zinapatsa iwowa umboni onena kuti iwowa ndi mulungu wakumwamba zili bwino koma tsiku lobwera yesu zikusonyeza kuti iyayi zozizwa ndi zodabwitsa si umboni onena kuti ndi mulungu wakumwamba zili bwino zozizwa ndi zodabwitsa si umboni onena kuti Mulungu wakumwamba anavomereza zochitikazo. Zozizwa ndi zodabwitsa si umboni wa chiyero. Umboni wa chiyero ndi chani? Ndi umene Yesu Khristu akufotokoza kuti chokani ochita kusatani kusayeruzika. Chokani ochita kusayeruzika. Mawu awa mukamasulira onena kuti ochita kusayeruzika ma Baibulo ena amafotokoza kuti lawlessness kapena kuti kusasamala chilamulo cha Mulungu. Mmayezera chani zinthu za uzimu? Yesu Khristutu akuulula kuti zinthu zauzimu choyezera chake si zodabwitsa zimene zikuchitika. Choyezera chake ndi chilamulo cha Mulungu, chifuniro chake cha Mulungu. Anthu awa chimene ankayezera moyo wawo wauzimu, chikhristu chawo chinali kupezeka ndi zochitika zozizwa pakati pawo. Koma Mulungu wa Kumwamba chimene amayezera ndi kukhulupirika kwa munthu pa chilamulo cha Mulungu wa Kumwamba, chifukwa anthu awa Yesu Khristu sakukangana nawo zonena kuti mmachita zozizwa chani akuti iyayi kumene sitikukanako tingotenga ma standards amene timagwiritsa ntchito kumwamba ndiwo kumvera ndi kukhulupirika pamaso pa Mulungu. Inu ngakhale mmachita zonsezi chilamulo cha Mulungu munalibe nacho ntchito, you were practicing lawlessness, simmasamala chilamulo cha Mulungu. Pachifukwa chimenecho ufumu wakumwamba wosakalowa ndi mawu a yesu khristu inu mumayezera chani zauzimu mumayezera chani chikhristu chanu zozizwa malingana ndi mawu a mulungu ndi yesu khristu zimayezedwera pa chilamulo cha mulungu chifuniro chake cha mulungu kumwamba akudalitseni kukhala mdziko ndi munthawi yovuta imene ndithu ambiri choyezera chathu pa zinthu zauzimu ndi zozizwitsa ndi zodabwitsa koma malingana ndi mawu a mulungu ndi yesu khristu ndi chilamulo cha mulungu zimene mulungu akunena tikuzitsatira tikuzichita kapena sitikuchita mulungu wakumwamba akudalitse